ne ko sisan kabi kunun ko min y'an ka jamana marabagaw ye o y'a ɲini min ye faransi lasigiden min bɛ an ka jamana kɔnɔna na a ka se ka an ka dugu k'a to an ye ayiwa ko jumɛnw de nana ni a ye fɛɛrɛ jumɛn nana bɔ a kan yɛrɛ fana min ye ɲininkali ye a sɛmɛna an ka minisiri la minisiri min ni ale ɲɛsinnen bɛ an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔ ma n'o ye abudulayi jɔpu ye ɲininkali kɛra maa min fɛ o ye nu sisoko ye tile damani nin na faransi ka ministre affaire étrangère n'o ye faransi ni jamana wɛrɛ cɛw min b'o ɲɛnabɔ n'o ye jean yves le drian i y'a dɔn ale ye kuma ta k'a yira k'a fɔ o kuma kɔnɔ a ye dɔgɔyama caman se jamana ɲɛmɔgɔw ma ka tila k'a yira k'a fɔ yɛrɛ olu ka jate la mali mɔgɔ mɔgɔ si tɛ jamana in kunna ɲɛmaa t'a la wa minnu fana bɛ baara la yan fana mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ k'a fɔ ils sont pas responsables u tɛ ko kunna Danois ka contingent olu ka sɔrɔdasi minnu bɛ yan ko pour que olu ka bɔ a kun b'o o ɲɛfɔli la o de sababu la kunun an ye u ka lasigiden min bɛ yan an y'a wele ka sigikafɔ kɛ k'a yira a la k'a fɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ lagosi faransi ɲɛmɔgɔw fɛ n'aw hakili b'a la a wagati man jan kosɛbɛ kalo fila ɲɔgɔn jate faransi ɲɛmaa n'o ye manuel macron ye o ye kuma ta k'an ka jamana ɲɛmɔgɔ lagosi kosɛbɛ eh, an ye faransi anbasadɛr wele yan ka kankari d'a ye k'a fɔ k'a ko a ma ɲɛ u k'a dabila an tɛ jɛn n'a ye mais an ma fɛn k'o la an ye kankari dɔrɔn da u ye nin fana nana o kɔfɛ tugun donc don o don ni fɛn wulila faransi jamana ɲɛmɔgɔw b'an ka jamana lagosi de lasigiden n'a nana jamana kɔnɔ a b'a ka sɛbɛnw di jamana ɲɛmaaw de ma ça veut dire k'ale olu ladɔn nka ni e bɛ jamana kɔnɔ aw ka jamana ɲɛmɔgɔw ko aw ma jamana ladɔn i y'a dɔn aw ka lasigiden tɛ se ka sigi parce que ale tɛ jamana ɲɛmɔgɔw ladɔn o de la an ko uh, an ye lasigiden in wele k'a fɔ a ye komi sisan a ko bɛ nin cogo la aw b'anw lagosi don o don aw m'an ka jamana ɲɛmɔgɔw bonya aw yɛrɛ bolo mɔgɔ tɛ sigilen mali kunna président tɛ yen premier ministre tɛ yen gouvernement tɛ yen aw bɛ minnu ladɔn donc e ka sigi tɛ se ka kɛ yan tugun donc an y'a ɲini an ye tile saba d'a ma k'a fɔ a ye bonya kɔnɔ a ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka taa fo wagati la wagati min ni faransi y'a dɔn k'a fɔ ko jamana ye ko ɲɛmɔgɔw b'a la o tuma u bɛ se ka segin ka na o kɔrɔ tɛ ko mali bɛ fɛ ka kuma tigɛ an ni faransi cɛ o kɔrɔ fana tɛ k'a fɔ ko malidenw ani faransidenw eh, kɛlɛ b'an ni ɲɔgɔn cɛ parce que faransi jamanadenw u ka entreprisew bɛ an fɛ yan nɔ eh, u ka jamanaden wɛrɛw sigilen bɛ yan nɔ an b'u bisimila u b'u fɛ an yɛrɛ fana ka maliden caman fana bɛ faransi an b'u fana hakili sigi an b'a ɲini fana faransi ɲɛmɔgɔw fɛ fɛn kana se an ka jamanaden minnu bɛ faransi la gɛlɛya in bɛ an ni faransi gouvernement de cɛ CEDEAO ka lasigiden min bɛ yan n'i hakili b'a la a fɔra de k'o bɛ taa n'u b'a fɔ min na tubabukan na ko persona non grata i y'a dɔn jamanaw ka baara u ni ɲɔgɔn cɛ persona non grata kɔrɔ ye de mɔgɔ min sigilen b'i fɛ a sera yɔrɔ dɔ la a ye lagosili kɛ a ye comportement ni fɛn dɔw kɛ a tigi tɛ se ka to yen tugun jamana kɔnɔ dɔnku aw b'a ɲini a tigi fɛ a ka taa n'a taara a tɛ se ka segin ka na mɛ faransi ta ye min fɔra o ye de k'a fɔ k'a yir'u la u ye an dɔgɔya nin ko la u ye kuma minnu fɔ a man ɲi u ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ lagosi u y'a jira fana k'a fɔ olu bolo mɔgɔ tɛ jamana ɲɛfɛ dɔnku an y'a yir'u la ni don min n'u y'a dɔn ko mɔgɔ bɛ jamana in ɲɛfɛ u bɛ se ka na segin ka na donc CEDEAO ta la segin kɔ t'a la mais nin segin kɔ b'a la n'o y'a sɔrɔ raison minnu y'a to décision tara n'u segira sini ma sinikɛnɛ k'a fɔ a bi anw y'a ye k'a fɔ mɔgɔ bɛ jamana in ɲɛfɛ an ni min bɛ se ka kuma mali ye jatigiya jamana de ye kabini lawale la ni dunan fɛn o fɛn nana anw b'u bisimila de donc an bɛ a ɲini jamanadenw bɛɛ lajɛlen fɛ an ka continuer k'o sariya bato mali jamana ɲɛmɔgɔw ye desizɔn min ta o ye nin de ye k'a fɔ dɔrɔn k'a fɔ aw tɛ se ka sigi jamana kɔnɔ k'a fɔ aw bɛ kɔntine ka jamana ɲɛmɔgɔw lagosi k'a fɔ aw t'o jamana ɲɛmɔgɔw ladon an k'an hakili to an yɛrɛ la an k'an hakili sigi sisan an mago bɛ min na mali kɔnɔ jamanadenw k'u bolo di ɲɔgɔn ma an bɛɛ ka kɛ kelen ye ni nin ko sugu wulila an ka jamana kan an bɛɛ de ka kan k'a faamuya k'a fɔ ni jamana t'an bolo an kɛra politisiyɛn ye o an kɛra fɛn o fɛn an bɛ fanga ɲini na o pour que an ka fanga ɲini fo jamana de ka kɛ donc jamana ɲɛmɔgɔw gouvernement ani jamanadenw bɛɛ lajɛlen an ka hakilinata ye de ka lakana ni sabati ka sɔrɔ siraw yiriwa k'a kɛ mali danbe o ka se ka sabati donc an b'a ɲini jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ an ka kɔntine k'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ walasa an ka se ka bɔ a kɔnɔ kow ka sigi u nɔ na epi teriya ni balimaya min b'an ni jamana minnu b'an da fɛ an n'u ka kɔntine ka kala ɲɔgɔn na o cogo la donc an b'o de ci ɲini k'a lase jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la ani gouvernement ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la jamanaden bɛɛ lajɛlen ma faransi ni mali an ka fɛn caman bɛ ɲɔgɔn na kɔrɔlen faransiw ka sɔrɔdasiw bila ka na 2012 o y'a sɔrɔ jamana bɛ bolo la k'an ka jamana libere u ka mɔgɔ caman tora o kɛlɛ la donc an bɛ continuer ka duwawu ta u ye eh, ka barika da u ye o la eh, an ye min fana fɔ o la chaque fois n'o fana kuma wulila an bɛ kunnada sani faransi fana ka na anw dɛmɛ an y'a yira k'a fɔ anw ka ancien combattants n'aw hakili b'a la dɔw bɔra Sénégal dɔw bɔra Mali la dɔw bɔra eh, Benin dɔw bɔra hali Côte d'Ivoire ninnu olu de fana taara ka faransi ni tubabu jamana caman bɔ bolo la bi an ni faransi bɛ dan min na an ye fɛn kelen min fɔ dɔrɔn ko n'an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a fɛ baara ka kɛ bonya na bonya na aw ka mali niyɔrɔ bila aw k'a dɔn n'aw ni maliyɛnw bɛ baara la aw ni mɔgɔw bɛ baara la minnu fana ka danbe b'u la bɔn n'o n'o dɔnna n'an bɛ baara fana kɛ k'a kɛ hali sɔrɔdasiya sira fɛ an ko n'aw nana anw dɛmɛ de f'aw ka dɛmɛ latɛmɛ anw b'a fɛ a ka tɛmɛ sira min fɛ de min bolo min anw bolo o bɛ laban donc aw ka sɔrɔdasiw nana u bɛ k'an dɛmɛ an bɛɛ y'a ye sisan nɔ depuis san seegin jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ lakana nin tɛ ka masɔrɔ problème bɛ ka bonya de a daminɛ tun ye terorisiw ye après ka na siya kɛlɛw don kɔnɔ après eh, eh, kɛlɛ tun bɛ kɔrɔnyanfan de fɛ après a nana camancɛ la sisan nɔ a bɛ fan bɛɛ a tɛ hali mali yɛrɛ dɔrɔn kɔnɔ a b'an ka eh, dafɛ jamana ninnu bɛɛ la mɔgɔw hakili ma sigi donc an ko san seegin o ko tɛmɛnen kɔfɛ mali jamanadenw ani hali an ka dafɛ jamanaw bɛɛ de wulilen don k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ ka kɛ mɔgɔw bɛ ka sa joli bɛ ka bɔn ko k'o lajɔ donc n'o bɛ lajɔ fo an ka fanga di an ka sɔrɔdasiw de ma fɔlɔ ka minɛn di olu ma olu ka se ka baara kɛ cogo min parce que san seegin an ye minnu essayer n'an ka minnu nana an dɛmɛ bɔn peut-être u kelen nɔ tɛ mais a ko kɔni a ma bɔ an jimi sira fɛ parce que lakana nin kan ka na cogo min a ma na o cogo la peut-être que hali anw yɛrɛ gouvernement an ma an jɔyɔrɔ fa eh, tɛmɛnen na mais bi an b'a fɛ k'a lajɛ ka kow sigi pour que ka se k'o falen donc an y'o de fɔ an teri ninnu ye n'aw bɛ dɛmɛ kɛ il faut que aw ka dɛmɛ nin aw ka n'a lajɛ de aw ta bɛ fara anw ta kan cogo di an bɛ se ka yɛlɛma jumɛn don an ka baara kɛcogo la pour que an ka jamanadenw ka lakana u ka nimisi wasa donc o ye o fan ye je crois que an b'o de kuma na eh, an y'a yira faransi fana na aw ka dɛmɛ a ka ɲi mais problème nin a sera yɔrɔ min na eh, an b'a fɛ fana ka mɔgɔ wɛrɛw fana ka na ka dɛmɛ kɛ o de la risi ko kuma fɔra k'a fɔ ko bɔn risi fana Depuis lawale la olu ye Mali ka partenaire ye an n'olu ye baara kɛ u y'an dɛmɛ donc euh, k'an bɛ taa olu fana wele u ka na u k'an dɛmɛ baara la o bɛ kɛ wagati min o y'a sɔrɔ tubabuw yɛrɛ y'a jira ko bon olu ni u ka opération Barkhane k'olu bɛ taa bon n'u bɛ taa kɔni fo mali fana ka fɛɛrɛ tigɛ pour que an ka se k'an yɛrɛ lakana donc risiw ka nali fɔra o de kɔnɔ an kɔni bolo eh, mali depuis wagati kɔrɔw la an y'a yira k'a fɔ anw kɔni ka jamana an bɛ se ka baara kɛ ni bɛɛ ye an bɛ sinuwaw fɛ an bɛ se ka baara kɛ ni amerikɛnw ye an bɛ baara kɛ ni tubabuw ye an bɛ baara kɛ ni bɛɛ lajɛlen ye an b'a ɲini mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se k'an dɛmɛ k'an bɔ nin dingɛ in kɔnɔ olu ka na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma mais ni jamana kelen de ko ko bon ne de ta ye mali ye parce que mali ye malidenw dɔrɔn de ta ye malidenw de bɛ se k'a fɔ u bɛ fɛ ko ka tɛmɛ u ji min sira fɛ cogo min a bɛ k'o cogo la mais jamana si tɛ se k'i to kɛnɛ ma k'a fɔ ko mali aw ni rusiw tɛ se ka baara kɛ ou bien aw ni turkiw tɛ se ka baara kɛ ou bien aw ni chinois tɛ se ka baara kɛ a bɛ f'o de ma ko souveraineté o ye i yɛrɛ de bɛ se k'o décision ta mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'o ta donc an y'a ɲini jamana tɔw fɛ u k'an bonya u y'an dɛmɛ an b'u waleɲuman dɔn a la an tɛ fɛ ka mɔgɔ gɛn mais mali ye malidenw dɔrɔn de ta ye tɔw ta bɛ se ka kɛ dɛmɛ de ye mais dɛmɛ fana tɛ se ka sɔrɔ ni bonya t'a la donc fo an ka danbe ka to a nɔ na aw k'an bonya eh, fantanya fana kɔrɔ tɛ i bɛ fɛn bɛɛ muɲu donc o de y'an ni faransi ka kuma ye sisan k'a fɔ bon an ka kow lataa nin sira fɛ donc aw bɛ na de anw n'aw ka kuma aw n'anw tɛ kuma aw bɛ taa kuma mɔgɔ wɛrɛw fɛ k'olu wuli an kama an ko faransi ma n'aw bɛ fɛ ka teriya kana fo aw ka na de anw n'aw de ka sigi an ka kuma mais n'aw ko ko jamana ɲɛmɔgɔ tɛ jamana kɔnɔ aw t'a dɔn aw bɛ kuma mɔgɔ min fɛ aw bɛ ka jamana wɛrɛw lawuli pour que bɛɛ ka taa ka mali kɛlɛ ko k'a fɔ ko coup d'état kɛra yan non bon fo ninnu ka wuli bon hali ni coup d'état ni fɛn ninnu kɛra o ko ninnu bɛ se ka na histoire kɔnɔ quoi mais an b'a lajɛ de ka maliyɛnw dɛmɛ u ka kuma u yɛrɛ ka se ka solution sɔrɔ a la a u bɛ bɔ da min fɛ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'o sɔrɔ mais ni an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ solution tɛ se ka bɔ kɛnɛma o f'an teriw n'an balimaw u k'o de faamuya